ndị Igbo ee kedu ife wu nsogbu unu kedu mgbe unu ga-amata ihe anyị kpọrọ onwe anyị Igbo mana sọsọ ihe anyị ma wụ ịchọ okwu ịkọ ọnụ ikpe isiokwu evutego m ike onye avute ike unu ewere na-alụ ọgụ na-azọ onwe unu eh, na-azọ ọkaka onye ka nwanne ya nwee power but ihe na-emebinara anyị n'ala Igbo ee eh, ndị mba ọzọ ha ncha mekọtara onwe ha ọnụ na-azọ their own right na-azọ ọganiru ha na-azọ ife ọma ha ka ha nwee udo na ọṅụ ka ife bata ife dị mma bata n'ebe ha sọsọ time afụ anyị ga-eji mekọta onwe anyị ọnụ zọpụta onwe anyị zọwa ihe ọdịmma n'ebe anyị mgbe ahụ ka anyị ga-ebidozi akọwa ọnụ evutego ike ike niile i vutere gịnị ka i ji eme ike niile i vutere i vutere ike anwa nwanna anyị nọ na nga i vutere ike anwa ọnwụ dị ebe anyị i vutere ike anwa ndị Awụsa bịa na-atọrọ anyị na-egbu i vutere ike anwa e, anyị na-ata afụfụ n'obodo anyị i vutere ike anwa amụsụ na-ata i vutere ike anwa anyị nwere factory anyị nwere company i vutere ike anwa ekwe etinyebe ofu onye anyị na ọchịchị ee butere ike anwa nke e tinyere etinye a chụfụ ya kịta anyị ebido okwu ọzọ ka anyị chọọ onye ya-awụ onye isi anyị ya-achị obodo anyị ka ọ dị mma sọsọ ihe unu ma wụ ịpụta na social media ihe a na ọwụ aka m onye a enwe m ike enwe m nke a amụsụ ju ebe gị ee amụsụ na-atagbu ụmụ ụmụaka gị na-atagbucha ma ndị ebe unu o nwere ife i ji ọchịchị gị mee ọkịka gị ahụ ndị ebe anyị biniko ka anyị were anyị hapụ na ịzọ ọkịka ee abụ m ike bụ m ike ka anyị bukọta ike anyị ọnụ ka anyị zọpụta onwe anyị ka anyị chọọ onye ga-abụ onye isi ala anyị onye ga-eme ife adị mma ka anyị kwesịrị iwekọta ịbịakọta ofu obi were ofu obi nnọọ chụọ anwụnta n'ehihie ka ọ ghara ịtagbu anyị n'abalị unu ga na-emekwa ihe unu na-eme a gbakpudo anyị lekwenụ nwere ozikwa ibe anyị na-agbaba ee ma na agụnwa ma ndị abụ ike ma ndị ebu ike a na-egbu abịa abịa tọrọ ndị ebe unu na-egbu na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche na-ezu anyị ori ọbara juo ebe niile sọsọ ịtụ ọnụ ka nọ n'ala Igbo eme o nwere ejighị ike eme ofu ihe jike na ike gị anwa na megodi ofu ihe ka onye nọ na nga pụta jigodi ike gị anwa sịgodi na onye anyị achị ka onye abanye ọchịchị onye nwe onye ezigbo mmadụ na ya bụkwa na season of election sọsọ ife ma wụ ịkọ ọnụ na social media unu kọrọ gaa side a gara gaa side a ihe nke adịghọzikwa mma igbo ka anyị nweenụ obi nwanne ka anyị bịakọtanụ ọnụ biko meenụ ka video a gaa ebe niile ka ndị igbo were amụta ihe anyị kwesịrị ịbịakọta ọnụ vụrụ ike gị anwa ma egbe gị ma ihe niile ị na-eme were ya pụta ka anyị dozie obodo anyị ife anyị nọ sisi na ịyọ chineke onye ga-awụ onye isi anyị makwa na chineke na-eme eze mmadụ adịghị eme eze and ọkwa na ndị nwere ofu obi na-eme gịnị na-azọpụta ihe ọma na ebe ha moses na ndị israel ha nwekwara na ofu obi ya ka ha ji kpekata ekpere ekpere ha wee wụrụ ofu obi chineke zaa ha ekpere ha ha wee nwee obodo nke ha nwee freedom anyị na-achọ ka anyị nwee udo anyị na-achọ ka anyị wụrụ ndị isi ka anyị dị na-awụ ndị ọdụ ee eh, chi kere anyị ee eh, chi kere ndị ọzọ adịghị iche nke anyị adịghị